Eh, ka m sụọkwa n'igbo na ọ ka mma na igbo ka nna m ji aga ka m gaa wute igbo nna m ji aga A- abịa n'akwụkwọ nna m debere n'enu tebụl ya wa nwụrụ ava m dị ya o denye ude nne ya Nwagu

enwe m di na mmụdị ana amụta m ụmụ ise eji m ofe edezi ya nọrọ na anọ m mụọ ụmụ ise ụmụ nwoke naabọ Biko, kpọlitekwa ọnụ gị ka ya nwee Ee, because ụmụ na ọ nwoke bụrụ na- nwoke na-agba n'ụwa oke ụmụ nwoke naabọ ụmụ nwaanyị naanọ ka m mụtara so ka m were ya na ọmụgwọ adị ya taa na ndekwa nwanne m bụrụ gị ọkpara m bịa n'ebe nna m nọ ka nnata na be nna m nna m ahụ bụ nna m na ndị mmụọ mmekọrọ ihe ihi na o nwere onye m na-agwa si ya na ọ na-abịala na m mesịa na m na-eje Nsụka na mụ na ndị Nsụka nwere okwu ekwuru m na mụ na ndị Nsụka nwere okwu obi dị m ụtọ n'ụdị unu bịara ebe ọ bụ na kemgbe 1991 June 2nd June 2nd ka nna m nwere accident na Rest House June 2nd ya ka nna m nwụrụ enie nna m June 22 21 wake keeping 22 ka etinyere ya n'ala ọ wa bụ na kemgbe ahụ etinyesịrị ya n'ala bawa na
That's in the uh, University of Nigeria. University, Uni- University of Nigeria Nsụka Yes. mere ive ba ya eme Ibadan University Ibadan Ibadan ba bịara Okay.
ba bịara ebe a ba bịara ma kanopi ma everything ba mezieli anyị ụlọ anyị mezieli anyị with Professor Nwoga Mbaise onye Ahịazụ nwoke ahụ chị wa bịa emesịzie nye ife nsogbu ka wa bịa ka anyị nabarazie niile nụ Yeah. nna m agwago m bụ nwa ya na nya emego ndụ ya insurance Yeah. na government na nya emego ndụ ya insurance na government na nya atọzi ahụ na mụ nwa bụ ada ya nwaanyị na-agbani too much n'ebe nya nọ na nya ayarọrọ m ọya nya eji ọkpa sọ ọnwụ the week ọ gwara ya ka o je nwụrụ anyị na-abịa ekwukọrọ okwu ọ gwara m anything mana mgbe ahụ sị before nna m wee gawa ije ndị university na na nna m anwụrụwo na nna m bụbu ụzọ eji m aka seti achọrọ m ihe mezie achọrọ m ka m kwadote ọmụmụ ihe mụ na ndị Nsụka ya eme nna m dị na otu otewo ọ mụwa anyị ọ sị nya pụta ovu mbọsị die die na nlọ abịava bata kpọọ nya Nwagụ nya za Nwagụ Ezigbo nya za Nwagụ Aneke nya za ava nne na ava nna va sị ya na ị ya-eje n'Ajana Ụmụeri na ị ya-egote mkpi ọrụ mkpi ka eji ekwu okwu n'Ajana. ị ya-egote mkpi gote mm, gote mmanya ngwọ na ị ya-eso onye na-ete mmanya jee n'ukwu mmanya i lusie onye awụta ete mmanya gị ekwene ka o do n'ana gị bulie nataba be gị ị nalute be gị gị tụnye mmiri nwa pam ọ bụrụ na ị tụnye ọ wee ọ sị ya mba ya tụnye mmiri nwa pam sị ya ngị lusie n'Ajana Ụmụeri ngị sị va na ive na-eme eme n'ụwa na i mesiwe n'ive a na-ekwu ekwu n'imekpu i kwusiwe onye ka ji were ọjị na mmanya nwa wee bịa were ewu wee bịa ka ba gbaghara gị ka ezikọ gị ive ezikọ gị n'ive ezikọ gị riri nne na asị ka ite epuvie n'isi gị iyebe ala so na ị ya-amụta akwụkwọ na ọ ya-ezikọ gị akwụkwọ ị mara akwụkwọ na-ede na-abụrọ mmadụ ya-akụziri gị ọ sị nya pụta ụtụtụ kpọọ nne ya kọọlụ ya kpọọ nwunye ya nwunye ya bụ mma m kọọlụ ya ive a gwara ya n'aṅasị

ọ sị ya okay a sị gị gotekwa mmanya ọzọkwa na ive ezili gị nyaba bụ gị gote mmanya ngị soro onye diochi gaa n'ukwu ngwọ o butu onye ka ị nalị ya ka onye elu n'ana ngị tụa nya mmiri nke ọzọ sị atụ ya mmiri ọ sị ya tụa nya nwa pọm maka na ndị mmụọ ya-aṅụ mmanya ahụ na-eyi emelu emelu sị ya ka ị sị va na ive a na-eme eme na i mesi ya na-ekwusi nna m pụtakwa ụtụtụ gwakwa nne ya gwakwa mma mụkwa gwasịzia va nya mgbe abụ nwa o ji wee gwasịa va nya nna m pụtazi ụtụtụ nne ya were ego maka ọrụ omenala asịrị ike onye a na-ewetara ego nne ya etie aka na akpa were ego nye ya ngwa gị jebe otu ka ị ya-egote ewu na a gwara gị mkpi ka ị ya-ekwu okwu mmanya na ka ị jebe Ajana Ụmụeri ka ị ya-ekwu ive a sị gị kwuo nna m wee jee gotesi ya ejebe ebe a ọ mụwa anyị maka na m na-ahụ ụzọ mgbe nna m na-eje n'ime ọvịa na-akọtasị akwụkwọ m were na-akpọkwa ya onye ala my father a na-akpọ onye ala o nwe mgbe ọ tụsara afọ ọnụ ya to ogologo rụdị afọ ọnụ ya to ogologo rụdị abịa a na-eme ya nna m ji akpọta afịfịa ọ bata ọdụsa achịba afịfịa ahụ ọdụsa achịba ya o nwere ife na-ewe ife ọ na-ewetesi ife edesila ede o nwere nke o butere mbọchị kpọọ nwanne anyị nwoke ikwu ndị be anyị a na-akpọ Igene Ụchaọba ọ kpọọ ya ka Igene jesịrị nata ọ sị Igene nwanne m ọ sị ya unu bụ ndị na-agụla akwụkwọ maala oyibo kedu ihe unu na-akpọ ihe a n'ọnụ oyibo Igene sị ya na ọ six ọ sị ya ee nya bụ six unu bụ ndị oyibo okay ọ sị ya o o debe nna m debe ya nna m na-emepụta ink o ji ede akwụkwọ ife o ji eme ink ya bụ bụ ife um, eh, mbembe akwụkwọ mbembe ka ọ na-eji eme ink ya na ife elili ife ka ọ na-eji eme ink ọ wetazie ebe ike ife a na-amịrị amịrị ya ka o ji amalite ide ihe ya ka o ji amalite ide akwụkwọ wee degide ndị amerịka bịara ọ dị nke amerịka dị nke amerịka nwanna m sesịkwa bishọp ma ndị be nwa nkwọrọ sa asụ dị ebe mana nna m anaghị abịa ebe megide megide to the extent na fa achọwa ịkpọzi nna m o jebezi obodo oyibo ị mawa na a sị ekwe na-akụ ama mm. agbalusie dịka ndị mmadụ like ndị be mmanụ afa na agụle ọva mere nna m ịbata na yunivasiti Nsụka o ji bata ebe ahụ gọọmenti anụgo mana fa akara amalụ onye bụ onye ọ bụ hmm. mana e kwuziri okwu nwetazi onye ya ama ya hmm. malụ ibe ya hmm. abịa na asị nna m na ejere obodo oyibo hmm. na ife dị na-agụ na naijiria hmm. anyị ejewere obodo oyibo bụ ndị obodo oyibo ya abụgosi ya hmm. nna m wasịrị n'ọdụ anyị kpezie gbasa nna m eje wa Nsụka nna m waliji n'enugwu nna m na-apụtazi na redio ma na tv ma na pepa ọ na-agbazi so mana

Mm, anyị acheta azụ mmala ikike itolu arụ anyị ị kọwara anyị nna gị ahụ onye ọ bụ tupu anyị wee kwube ife o mere